Fáilte go mo leabhragán mór. Is mise Seanán Ó Coistín agus an dréacht seo tá mé chun caint faoin leabhar clúiteach seo. Seo é Bambi. Seo leabhar a scríobh an t-údar Felix Salten agus rinneadh an t-aistriúchán Gaeilge i 1950. Ba é Mícheál Ó Cléirigh a rinne an t-aistriúchán ar an leabhar gleoite seo. Is dóigh go bhfuil a fhios ag cách. Cnámha an scéil faoi Bhambi, is oisín é atá ag súgradh sa choill. Ach b'fhéidir nach bhfuil an scéal ar fad ar eolas acu. Agus is scéal suimiúil é, mar insítear do dhaoine agus do pháistí, do dhaoine óga is dóigh thar éinne eile, Cad tá i ndán dó sa tsaol? Agus is cur síos é trí oisín, trí fhia de rotha mór an tsaoil agus cad a tharlaíonn nuair a bhímid óg, conas mar a théimid ar aghaidh sa tsaol agus, b'fhéidir, conas mar a chuirfear críoch leis an saol. Agus cad iad na deiseanna, na suáilcí agus na contúirtí a bhíonn ann sa tsaol. Agus cé go bhfuil. cur síos ar oisín agus ar fhia agus ar an tréad agus iad ina gcónaí amuigh faoin gcoill agus sna léana is na coillte. Mar sin féin, d'fhéadfaí saol an duine a shamhlú. Measartha éasca, sílim. Is scéal an-deas é Bambi. Níl an leabhar rófhada, breis agus 200 leathanach, 213 leathanach, agus Ins an scéal, cuirtear síos ar oisín óg agus é ag fás aníos agus tá scleondar air. Tá sé ag cur eolas ar an saol, tá sé ag cur eolas ar an timpeallacht ina bhfuil sé ag fás aníos. Agus sa leabhar seo, déantar cur síos ar na hainmhithe atá ina gcónaí in aice leis an oisín agus leis na hoisíní agus leis na fianna. Cuirtear síos ar na feithidí, ar na hainmhithe eile a bhfuil cónaí orthu sna coillte. ar na héanlaithe agus na fuaimeanna. Tá a lán cur síos ar na fuaimeanna a dhéanann na hainmhithe éagsúla agus tá sé sin an-deas agus tá an-saibhreas sa leabhar seo, an-saibhreas ó thaobh na Gaeilge de. Tá an-chuid ainmhithe, tá an-chuid aidiachtaí, tá na fuaimeanna a dhéanann siad, na gothaí, na gluaiseachtaí a dhéanann na hainmhithe agus uaireanta caithfear dul i dtuilleamaí an an fhoclóra, an Foclóir Uí Dhuinnín, mar uaireanta tá roinnt dos na focail, tá siad cineál aduain nó tá siad neamhghnách. Ach mar sin féin, is rud deas é sin ar bhealach mar cuireann sé le do stór focal agus cuireann sé le do shaibhreas, saibhreas na Gaeilge, dar ndóigh. Tá an scéal. Cineálín corraitheach, mar maraítear roinnt des na hainmhithe agus bíonn siad i mbaol i gcónaí. Tá siad buartha faoi an rud seo darb ainm É, nó Sé, nó Eisean. Agus is éard atá ann ná duine. Tá fear ann, tá sé ag fiach agus maraíonn sé na hainmhithe ó am go chéile agus tá cleasanna á dhéanamh aige chun na hainmhithe a mhealladh agus b'fhéidir chun iad a mharú agus caithfidh Bambi dul i dtaithí ar na cleasanna sin agus múintear dó cad iad na contúirtí agus cathain agus conas agus cár féidir leis na contúirtí sin a sheachaint. Tarlaíonn eachtra ag deireadh an scéil, nílim chun an scéal sin a roinnt libh mar is fiú é a léamh ach tá múineadh ann i gcónaí agus is é an múineadh ná tá an saol corraitheach, tá an saol contúirteach, caithfidh tú dul i dtaithí ar na contúirtí agus conas, foghlaim conas iad a sheachaint agus má éiríonn leat sin a dhéanamh, beidh do shaol ceart go leor agus is fiú bheith i d'aonar, sin rud a tharlaíonn, is fiú rud a bheith i d'aonar ionas. gur féidir machnamh a dhéanamh agus chun léargas a bheith agat ar an saol mar má tá tú i gcomhluadar daoine nó ainmhithe eile i dtólamh ní féidir síocháin a fháil chun an machnamh ceart a dhéanamh. Mar sin, sin ceann des na rudaí atá sa leabhar freisin, gur caithfidh an duine nó an t-ainmhí, sin Bambi, caithfidh sé dul amach leo féin agus eolas a chur ar an saol agus machnamh a dhéanamh. Now is scéal an-deas é agus d'fhéadfainn é seo a shamhlú mar leabhar oiriúnach do dhaltaí scoile, daltaí meánscoile. Go háirithe an leagan Gaeilge. Tá an Ghaeilge ann thar barr. Tá a lán aidiachtaí, tá briathra, tá nathanna cainte, na fuaimeanna a dhéanann na hainmhithe mar a luaigh mé níos túisce, tá siad go léir ann agus d'fhéadfadh daltaí scoile an leabhar a léamh, bheadh an Ghaeilge ann thar barr. Agus freisin, bheadh an teagasc sa scéal, an teagasc sa leabhar, bheadh sé sin tábhachtach freisin, rachadh sé sin i bhfeidhm orthu mar bheadh dóthain ann le machnamh a dhéanamh. Ní hionann é agus an scannán a chuir Walt Disney amach fadó fadó, is scéal níos troime é seo, tá níos mó contúirt agus buaireamh ann ná, b'fhéidir, a fheictear sa scannán. Mar sin, molaim go mór é. Má fheiceann sibh riamh Bambi ar díol, b'fhéidir, i siopa leabhar nó margadh leabhar áit éigin, is fiú go mór é a cheannach. Tá an leabhar féin gleoite, tá léaráidí an-deas taobh istigh ann, síos tríd ó thús go deireadh, agus cuireann sé sin leis an scéal agus leis an leabhar. Mar sin, sin é Bambi. Is fiú é a léamh agus tá tá múineadh nó teagasc an-deas ann.